Lero pa 14 December tabweranso ndi nkhani zapamwamba, nkhani yokhudza katangale wamkulu amene akumachitika mzipatala, nkhani yokhudza apulezidenti kupita kunja ku South Africa, nkhani yokhudza kumangidwa kwa Mumba komanso a Chimwendo. Khalani pompo pamene tikuyitsatira nkhaniyi kuyamba poyambilira mpakana pamapeto komanso osayiwala kupanga like and subscribe.
Pali lamulo ili munaphwanya lamulo ili mlandu wanu ndi uyu akapita m'makhoti anthu akhala ndi chidwi kuti amve kuti anthu ena aziziwa kuti olo utakhala kuti udali chimpando choopsa cha mtundu wanji koma kuphwanya lamulo kumazakhala ndi nthawi yake imene lamulo limazatani limazakupeza koma ngati tikulowesa zinthu zandale tiyeni tisiye Tikhale dziko loti tisamagwirane pa zifukwa za ndale, tizigwira ntchito, tizigwira anthu okhawo amene apalamula mlandu ku dziko la Malawi, amene apalamula mlandu pa ku ku malamulo a dziko lino. Achacha kodi milandu mumva chani?
Ahm tumamva kuti anthuwa nthawi imene tinkapanga zisankho zija mukukumbukira kuti. Tinali ku Lilongwe tonse. Kumene kuja anthu ena adakangalika, kunali ma press briefings and yes yeah and zina zimene ena amayankhula mwina zinali zonena kuti zitha kubweresa chisokonezo yeah kapena mpungwepungwe mdziko um, koma ma, ma finer details tiyamva most likely mawa akhala akuwatengera ku khoti. Koma so far I think what we've heard ndi zimene zonena kuti mawu ena amene amakambidwa amakhala mawu onena kuti they can cause breach of peace, atha kuononga mtendere kapena kubweretsa chisokonezo mdziko. I think ndi mmene ndingathe kunenera for now koma mwina anzangawa atha kuonjezera. Ya, zimene ananena ma reporter wathu amene wakhala akupanga cover nkhaniyi ananena kuti mlandu wa Vitumbiko ndi osiyana ndi wa Chimwendo. Okay. A Vitumbiko akuwaganizira kuti adalankhula zinthu pa mkumano zimene zili zoti zikhoza kubweretsa Yes, ah, yes. and a- apanga quote even ujeni yawo kuti muone um, chipepala chimene chinalembedwa kuti we got this msonkhano amene ankakamba we got this adalankhulako zinthu zina zimene akuti adadapalamula nazo mlandu umenewu ndi umene ukufanana ndi wa ah, Jessie Kabwila so a Chimwendo Banda akuwaganizira kuti ankafuna kupweteka munthu you know, ku- kupha munthu something like that mu 2020 attempted murder. attempted murder nde mlandu umene akutani umene akufuna kuwatsekulira koma amene aneneramo zimene zimakhala ngati nozi pa ma charge sheet awo eventually tionano kuti kodi akaawuzano because zimene zimakhala kuti apolisi zimene akufufuza kenaka amakawauza kuti tikuimbani mlandu wakuti wakuti akavomere kapena as- akakane so padakali pano pa zimene zikudziwika ndi zimene zozo Chimene chimavutano chimene anthu amakhala kukambirana kuti kodi ndi za ndale kapena ndi za malamulo chifukwa chake nkhani imabwera pano poti tidzikambirana kuti akuluakulu amene waphwanya lamulo waphwanya lamulo and Ya, ndima- kuzuzika ndimafunanso ndinene pomwepo kuti kaya kwa amene anali mboma mpaka pa 16 kodi pa- pa 16 anali eh? yes Yeah. ndi amene ali pano tidzichita zinthu mosamala kutsata malamulo Yeah. inu munanena bwino kuti tisamagwiritse ntchito mphamvu

Inathamangatu kwambiri apa. Imafuna Iyinso bwino. njothamanganso. Iyinso Yeah. njothamanganso. Iyinso njothamanganso. Tizikhala bwino ndi anthu. Komanso tisamagwiritse ntchito ndale, mphamvu za ndale kufuna kuzunza anzathu ena. Onse onse. Onse onse. Onse onse. Whichever way you want to look Eh. at it. Ngati ukudziwa kuti ndikufuna ndithane ndi uyoyo, andithana naye chifukwa choti ndafika kunoko ndi zolakwika. Lamulo ndi lamulo. Amene waphwanya lamulo, palibe amene ali pamwamba pa lamulo. That's why Mm. takhala tikuona kuti even apolisi amamangidwa.

Pa zimene mukupangazo mukufuna kuoneka kuti muli pamwamba pa lamulo, tsiku lina lake lizakuululani. Ndimafunanso ndinene kuti anthu ndaona anthu akukhala excited akakhala pa misonkhano. A dpp, a mcp amakhala excited. Pakamwapa usadalankhule chinthu udziganiza kaye. onse a dpp a mcp kaya a utm eh, udf kanda pp yes abale athu tonse ti- ti- ti- mabanja ambiri mabanja ambiri adathatu chifukwa cha mawu kudziona kuti padalibe china cha- chachikulu koma kuti amayiwo kulalata kul- amayankhula amayi mukapume mukumvetsetsa yes Nkhondo zambiri zimene anthu amamenyana pa dziko lapansi pano ndi, ndi, ndi, ndi mawu kamwa ndi mawu kamwa ndiye tidzisamala olo zolembalemba pa facebook zolembalemba usadalembe usadalembe kulingalira kaye kuti kuti kuti izizi chaka cha mawa zidzaoneka bwanji fayena kumadilita

isanayambe kuyenda izi zikhala Zoona. zalumikizana izizi ndi ndi ubongowu ine ndimati ndipemphe pamenepo yes pakakhala kuti pas- pas- kusalumikizidwa abana zimazaphula ngozi mawa mavuto ambiri amene a- ali pa dziko lapansi pano in malawi and around the world Kamwa. ndi pakamwatu basi Mm, pali makamwa ena ndi akuluakulu big Eh, mouth Ndiye usanalankhule, usanalankhule, or kumuuza kuti, olo kuayi, kukuitanani a Chunga kuti Ndimati mukupita, ndifuna mukupita ndipeze pa chifukwa. msonkhanopa, Yeah. kodi nditakayankhula chonchi zi- zi- Muzi- zingafike zingafike bwanji? bwanji? You don't lose anything. Hey.
Koma ayi ndithu. Koma bwebwe, bwebwe, Yeah. bwebwe, bwebwe, Mm. ayi tisatero we. Ndi- ndipo muli pomwepo Ehe, panga ehe. ine ndimaona ngati kuti ah, anzathu otsogola pa nkhani zimenezi chifukwa amadziwa kuopsa kwa pa podium amakhala ndi tima notes kuti akamayankhula azikhala kuti they are guided ndi zimene anakonzekera kuti ndikayankhula izi koma amaona ngati kuti kunoko anthu amafuna kuonesa kuti ndi dolo oziwa kuyankhula nde umangopezeka kuti wayankhula zimene suma- sumayenera kuti utani uyankhule komanso nthawi zina muzipanizi mmakhala wina amene amanena kuti ine ndikainena kufuna kuonesa dolo Eh. Ah, ine Ati- ndikainena ati ndingalule, ndingalule. Eh, ine ndikangalula Ndikachaya. ine ndikangalula Wakachaya? Eh, ndikachaya

Pakakhala pa social media Eh. ndiye tidakhazikitsa malamulo amphamvu muno Cyber- zina zimene anthu amalemba Cyber- ndi zoti akhoza kumangidwa yes Zoona. kwambiri
cyberbullying Yes. zina zimene anthu amalemba zoti ndithu mlanduwu Yeah. koma mwina ati- anthu amangoti ananga Eh. eh, anthu amaona ngati ndi low risk Ehe. chifukwa choti mukulemba pa social media Yeah. kuti tikhwimitse tima kunali kuujeni kuti tiulule Ehe. kunali ku Salima kuti timakambirananso nkhani ngati imene. Zoona, eh.
a attack alimene anthu tikumakumana naye ma social media tikuyenera kuti apolisi athu aja Eh. apange jack up because we don't have a digital department digital unit Yeah. so wapolisi wina akamaziwa kufufuza zoba za mbuzi zikumavuta kuti afufuze bwanji za uh, chipongwe chikuchitika tikuyenera kukhala ndi ma uh, digital unit masegment kuti anthu azigwidwa amene akupanga zolakwika Ndi- pa social media ndipo uta- ukaona Lamulo lilipo kale. ukaona pa facebook wina wake wakulemba kuti tingoyerekeza kuti akuti iwe hule iwe Kansumireni.
Upite upite ku police ukasume ndi mulandu.
Ndi mulandu umenewo.
Yes. Tiphunzire tiphunzire kuchita control zolemba mm. pakamwapa tidzi tisadalankhule. Yeah. Mm. Ine ndimati ndipezere mwayi pa program imeneyi mm. kuti zina zimene olo milandu imene ikuchita ndi zolankhula. Mm. Anthu adataya mawu. Mm. Yeah. Tisamatero iyayi. True. kuwafunsa a Chunga ndikukalankhula izi kuti zikumveka bwanji akuuzani kuti amfumu abaya Samalani. icho chosaniicho Zona. and akamakuza choti uzimvaso Yeah. chifukwa pali ena ali kumatha kuwauza kuti usamva sanganditero sanganditero sitingamakamenyana naye pa podium alipo malo amene timatha kupita mu khoti muja umatha kukanena nkhawa zako zonse nthawi imene judge amamvesesa koma zimene timayankhula zina mkhoti tukaziyankhule panja

Wina amakamanga mzake nayenso amamangidwa. Pali a police anali a police ndithu panopa ali ku Chichiri ali mndende the same sentences ina ndimaiwerenga zulo lomweli ndati aa kodi awa mpaka pano ali kundende so anthu akugwira ndithu and powamangapo sanaone kuti ndiwa police anaona lamulo Akutipatsira pulogalamuyi madzulo ano ndi a Ceres Enterprise.